ku sudani mu nthawi ya president omar al bashir kunali gulu la zigawenga lotchedwa janjawidi

komanso ena 3 miliyoni anathawa nyumba zawo ku dera la darfur mwachidule ndikuwuzeni kuti al bashir ndi amene anali sponsor wa gulu limeneli ndipo ankawatuma kuti azipha anthu okuda a ku south sudan ndiye anthu oposa 300,000 achikuda ambiri mwa iwonso anali akhristu ndi amene anaphedwa kumenekoko ndiye icc inalamula kunena kuti al bashir pamodzi ndi nduna zake akufunidwa kuti akazengedwe mlandu ku hague nkhondo itatha ku darfur zigawenga za janjawidi zinayamba kutumikira chipani cholamula zinasanduka makadeti a purezidenti aliyense osusana ndi purezidenti kapena kutukwana purezidenti ankamenyedwa achinyamata amenewa ankapereka chitetezo m'misonkhano komanso ankalandira masalale kuchokera ku boma apapatu zili ngati mmene chakwera amapangira treat anyamata kwa msundwe komanso mmene bakili muluzi ankapangira treat ma young democrats ichichi ndi chikhalidwe cha anthu aku africa kuno makamaka atsogoleri amene amagwiritsa ntchito achinyamata pa ndale amawatuma kuti azimenya anthu osusana nawo kumawakhapa ngakhalinso kuwapha akatero amawayika pa payroll kumalandira salary kuboma chifukwa choti ndi makadeti chifukwa choti ndi anyamata kwa msundwe kapena chifukwa choti ndi ma young democrats tazionapo zimene zikuchitika mu 2013 president al bashir anakhazikisa gulu la janjawidi kukhala separate unit ya boma anasintha dzina la gulu limeneli ndikuyamba kutchedwa kuti rapid support forces mamembala onse ankapasidwa salary anawagulira magalimoto ankhondo mathanki mfuti zipolopolo ngakhalenso mahelikopta kalekale ku malawi kuno kunali malawi young pioneer imene inali ndi mphamvu zambiri kuposa asilikali aboma apayoniyatu ankalandira masalale ankakhala ena nyumba za boma anthu amenewa anali ndi mathanki magalimoto ankhondo maland rover mfuti zipolopolo ndi zinthu zina zambiri zofunikira ngakhale ma office anali nawonso ndiye mu 2013 president albashir anakhazikitsa separate unit imenenso inkagwira ntchito ngati malawi young pioneer mtsogoleri wa gulu limeneli anali muhammad hamdan iyeyu sanapite ku sukulu alibe pepala iliyonse anali chigawenga cha janjawidi ku dera la darfur anatsogolera kupha anthu akumwera oposa 300,000 ndiye pofuna kumuthokoza president albashir anamukweza udindo kukhala general komanso komanda wa separate unit imeneyi ndakuwuzani kale kuti gulu limeneli linkagwira ntchito ngati apayoniya wina aliyense olimbana ndi boma kapena kunyoza president albashir ankathana naye taonapo ngakhale kumalawi kuno makadeti kani ma young democrats anyamata akwa msundwe akupatsidwa ntchito ku boma ngakhale ku state house chifukwa choona kuti ntchito yawo ndiyomenya anthu otsutsana ndi boma tazionapo zimenezi ndiye apanso tikuona muhammad hamdani amene anali mtsogoleri wa janjawidi wakhala akupha anthu okuda kumene kwa ku south sudan anthu oposa 300000 anaphedwa chifukwa cha iyeyu ndiye pomuthokoza president albashir anamkweza udindo kukhala general wa separate unit imeneyi ndipo iyeyu tikunena pano ndi amene amayang'anira rapid support forces imeneyi imene ndikufotokoza kuti imagwira ntchito ngati ya pioneer mchaka cha 2015 maiko a saudi arabia ndi united arab emirates anayambisa nkhondo mdziko la yemen tinamvapo za yemen civil war pamene mahuthi sponsored by iran ankathibulana ndi maiko amenewa ndiye mkulu ameneyu muhammad hamdani ankagulitsa zigawenga zake ku saudi arabia kuti azikamenya nawo nkhondo ku yemen nkhani imeneyi si yachilendo saudi arabia imakonda kugula zigawenga m'maiko a ethiopia jibuti ngakhalenso kumeneko ku sudani amagula zigawenga kuti zizikamenya nkhondo kumene iwo akumenya nkhondo ndiye apanso tikuona muhammad hamdani amagulitsa apayoniya akewa ku saudi arabia kuti azipita ku yemeni kukamenyana ndi mahuthi nkhani imeneyi si yachilendo kumalawi kuno mzaka za ma 1980s apayoniya amathandiza renamo pa nkhondo ija imene amalimbana ndi frelimo sizachilendo zimenezi tikamanena ena amanena kuti ayi mukunena chifukwa chani mukufuna kuyipisa mbiri ya malawi but this is reality zinalembedwanso ngakhale m'mabuku ngati samora machel ankadana kwambiri ndi kamuzu banda nkhani yake inali imeneyi yonena kuti samora amanena poyera ma television alipo ma speech ake amene amayankhula kunena kuti kamuzu banda pamodzi ndi gulu lake la malawi young pioneer amathandiza gulu la renamo pa nkhondo yake imene ija ya mozambique civil war ndiye apanso muhammad hamdani amene anali mtsogoleri wa payoniya ya ku sudani amagulitsa zigawenga ku saudi arabia kuti zizikamenya nawo nkhondo mdziko la yemen mu 2017 gulu limeneli linalanda migodi ya golide ku dera la darfur monga mukudziwa kuti ku darfur kuli migodi yambiri ndiye gulu limeneli 2017 linapita kumeneko ndikukalanda migodi yonseyo ndikuyamba kuyilamulira amagulitsa migo golideyo mozemba ndipo anapeza chuma chochuluka kwambiri panopa akuluakulu a gulu limeneli monga ngati hamdani ameneyi ndi anthu olemera kwambiri ndi mabilioneya ali ndi ma real estate mabizinesi makampani osiyanasiyana magalimoto apamwamba ngakhalenso ndalama zochuluka ku banki best friend wa hamdani anali abdul fatah alburhan iyeyu ndi msilikali wa nkhondo ku sudani wamenya nawo nkhondo ya ku darfur kuyambira 2003 mu 2008 anamkweza udindo kukhala regional commander wa asilikali ku dera limeneli la darfur pamene ankagwira ntchito ku darfur abdul fatah anapanga ubale wabwino kwambiri ndi zigawenga za janjaweed mwachidule ndikuuzeni kuti mishoni ya asilikali a ku sudani komanso zigawenga za janjaweed inali imodzi ndiye iyeyu abdul fatah anali msilikali wa sudan army gulu la janjaweed linali ngati makadeti a president albashir ndiye cholinga chawo chinali chimodzi chofuna kuthana ndi anthu okuda a ku south sudan ndiye onsewa ankapha anthu amenewa ndikamakuwuzani kuti anthu 300000 anaphedwa amene anapha anthu amenewa ndi gulu la janjaweed komanso asilikali a ku sudan mu nthawi imeneyi muhammad hamdani anali mtsogoleri wa zigawenga za janjaweed pamene iyeyu anali komanda wa asilikali pamenepatu ndi pamene panayambira ubale wawo chifukwa mishoni yawo inali imodzi ankazunza komanso kupha anthu a ku south sudan amene ankalimbana ndi ulamuliro wa president omar albashir ngati njira imodzi yofuna kumuthokoza abdul fatah anapangidwa promoti kukhala chief of staff wa sudan army mchaka chija cha 2008 cha 2018 chief of staff ndi udindo waukulu kwambiri ndikhoza kunena kuti anali pa number 3 as one of the highest generals in sudan ndimafotokoza zonsezi kuti mumvetsetse bwinobwino chimene chachititsa kuti ku sudani kukhale zipolowe ndiye muzindimvetsera bwinobwino zimene ndikufotokozazi chifukwa ndikupita ku nkhani ya zipolowe zimene zayambika ku sudani panopa muhammad hamdani amene anali chigawenga cha janjawidi kuyambira 2003 anali kadeti amene tingonena mwachidule kuti anali kadeti wa omar albashir ndiye chifukwa choti anapha anthu ambiri ku south sudan albashir anamuthokoza ndi kumpasa kuti aziyang'anira malawi young pioneer ya kumeneko uyunso abdul fatah anampanga promote kukhala chief of staff wa ku sudan chifukwa chokuti ankapha nawo anthu a ku south sudan kumenekunso kunali ngati kumuthokoza ndipo iyeyu anali pa namba 3 as one of the highest generals in sudan tiyerekeze kumalawi kuno tili ndi a general aja anundwe ndiye pali wachiwiri wawo ndiye pali wachitatu ndiye iyeyo amene abdul fatah akhale pa namba 3 as the highest top general in sudan mu 2019 anthu a ku sudani anayamba kuchita zionetsero zodana ndi ulamuliro wa albashir zionetsero zitafika povuta hamudani pamodzi ndi abdul fatah anagwirizana ndi kumuukira president ameneyo tinaona kumalawi kuno 2019 yomweyo anundwe anasankhidwa ndi peter mutharika koma zochita zawo zinachita kuoneseratu kuti anamuukira peter mutharika ndi kuyamba kugwirizana ndi anthu ochita zionesero apanso tikuona hamdani komanso abdul fatah amene anasankhidwa ndi president omar albashir anamuukira president ameneyu ndi kukhala mbali ya anthu ochita zionesero mpaka anatsogolera kulanda boma mwezi wa april 2019 zitachitika izi abdul fatah anakhala president pamene hamdani anali wachiwiri wake zimene zinamuchitikira omar albashir ndisachite kunena tikudziwa bwinobwino kuti anamangidwa ndikukatsekedwa ku ndende panopa ndikunena pano omar albashir ali ku ndende amene anammangatu ndi ma comrade ake hamdani amene anali comrade ndithu wa president albashir komanso abdul fatah onsewatu anakwezedwa maudindo ndi president ameneyo koma anakwanisa kumuukira ndi kummanga kukamutsekera ku ndende tiyerekeze kamuzu banda achotsedwe pa mpando mkulu wa ami akhale purezidenti komanso woyang'anira payoniya akhale vaisi wake ndi mmenetu zinakhalira pamenepa atalamulira miyezi yochepa anthu a ku sudani adayambiranso zionetsero zokakamiza anthu awiriwa kuti apereke udindo m'manja mwa anthu wamba nanga si atalanda boma kunapezeka kuti iwo anali asilikali ndi anapitiriza kulamula khangati kuti dzikolo limalamulidwa ndi asilikali ndi anthu anati no izi sizitheka anayambiranso zionetsero kuwakamiza anthu awiri amenewa kuti apereke boma m'manja mwa ma civilian zimenezi zinachitikadi pamene awiriwa anakhazikitsa transitional council yoyendetsa dziko imene anayikamo ma civilian angapo pofika 2021 makosana awiriwa analandanso boma pamene anathetsa transitional council ndi kubwezeretsa ulamuliro wa asilikali general abdul fatah ndi president pamene hamdani ndi vice wake iwowa amalandira thandizo kuchokera ku maiko a saudi arabia egypt komanso united arab emirates mukhoza kuona kuti abdul fatah komanso muhammad hamdani amagwirizana kwambiri pa nkhani yonse imene ndafotokozayi zikuoneka kuti anthu amenewa anachokera napatali ndipo mgwirizano wawo ndi olimba koma panopa ubale wa anthu awiriwa wasokonekera mbuyomu taonapo purezidenti ndi wachiwiri wake akuyambana bingu anayambana ndi joyce banda ngakhale anapangira kampeni limodzi khumbo kachali zinamuchitikiranso chilima anayambana ndi peter and now chakwera akukhulananso ndi chilima zonsezi zimachitika chifukwa choti wina wake wataya chipangano chimene anagwirizana poyambirira asilikali amenewa pamene amalanda boma zilipo zimene anagwirizana pawiri wawo ndiye panopa zikuoneka kuti ayendana pansi ndipo nchifukwa chake ayambapo kumenyana kuyambira pa 15 april payoniya ya ku sudani ikuthibulana ndi ami ya kumeneko ndipo anthu oposa 180 aphedwa panopa zinthu zafika povuta kwambiri ndipo anthu ambiri athawa nyumba zawo nkhani imene yayambitsa zonsezi ndi yolimbirana ukulu pakati pa president abdul fatah ndi vice wake muhammad hamdani aka sikoyamba kuti ku sudani kuchitike zipolowe britain inachita colonize derali kwa zaka zoposa 57 kuyambira 1899 kudzafika 1956 dziko limeneli linapangidwa colonize ndi atsamunda aku britain mu 1956 anthu aku sudani analandira ufulu odzilamulira

mu 2019 nayenso analandidwa analandidwa amene ndi anzake amene akakamira nkumalamulirabe mpaka panopa timanena nthawi zonse kunena kuti dziko limawonongeka ndi anthu andale ku malawi kuno tinamvapo za ma young democrats mu nthawi ya udf amene ankamenya komanso kuvula azimayi panopa tikumva nkhani yokhudza kokoliko ndi anyamata akwa msundwe boma likamapereka mphamvu kwa achinyamata kuti aziyenda ndi zida komanso zikwanje dziko limasokonekera kutsogolo kwake mphamvu ya polisi komanso army simaoneka tazionapo zimenezi mu nthawi ya kamuzu apayoniya anali ndi mphamvu zambiri kuposa army kapena polisi m'mwezi wa disemba 1993 tinaona army ikulusa kwambiri operation bwezani mukuyikumbukira bwinobwino payoniya inathetsedwa by force koma inali nkhondo imene anathibulana army ndi malawi young pioneer koma zosangalatsa kwambiri nzonena kuti zigawenga zimene zapayoniya zinagonjetsedwa ndikuthawa ndiye ukuku ku sudan gulu la rapid support forces lili ndi mphamvu zambiri kuposa army mmene ndakuuzirani kale kuti gulu limene linakhazikitsidwa ndi president al bashir cholinga chake chinali chofuna kumathana ndi opposition kumathana ndi wina aliyense amene akutukwana president kapena kunyoza president zolinga zake sizikusiyana ndi za malawi young pioneer ka young democracy kadetsi kapena anyamata akwa msundwe sizikusiyana zolinga zake mtsogoleri wa gulu limeneli muhammad hamdani ndi wosaphunzira anatsogolera kuchita chiwembu komanso kupha anthu a ku south sudan oposa 300,000 anathandiza kulanda boma la al bashir mchaka cha 2019 ndipo tikunena pano iyeyu ndi vice president wa dziko ndiye chifukwa choti wamera mizu kapena ndinene kuti wamera mapiko muhammad hamdan wayambapo kudelera president mpaka anyamata ake apayoniya ayambapo kuthibulana ndi army yakumeneko panopa zinthu sizili bwino anthu athawa nyumba zawo mwamvanso nkhani imeneyi ndi nkhani imene yayamba pa 15 april pamene anthu amenewa payoniya komanso army ya ku sudani akulimbirana ukulu ndiye wina akuti wamkulu ndine wina wamkulu ndine ndiye chifukwa choti onsewa ali ndi zida za nkhondo yayambika ndithu kumeneko ku nkhondo yoopsa kwambiri sikuti akumenyana anthu yayi its not like a civil war ija imachitika kuti mtundu ndi mtundu kumenyana iyi chimene chikuchitika nchoona kuti payoniya ya kumeneko ikumenyana ndi army ngati muja zinalili 1993 operation bwezani ya kuno ku malawi kunapezeka kuti malawi young pioneer imathibulana ndi malawi army